Yeah thank you Ee, ọ bụrụ ndị ụka ị jụọ n'ụlọ ụka a sị gị gịnị wụ mmụọ Mm. mmụọ so ife a kụtụrụ wụ ụlọ ya demolisie all the artifacts dị na ya o meanụ na mmụọ apụọna mmụọ sị gị ọ ma apụ ọ ma apụ ị kụrie ebe ọ bụrụ ya ka ị kụriri okwu na ụka ka i kotele generation gị but these many family ka na-ekpocha nke fa gbara ọkụ e ji ndị ụka were mebi ọya ka old man ji apụta na-ekretikwala generation ya more problem echikwa atọkwa ka a na-emekwa ọ wụrụkwa problem cherekwa ndị na-abịaghị abịa we don't reason ọya ka m ji agwa gị na ife anyị nwere n'ala igbo wụ warrant chiefs ị ma eme ife a n'ana yoruba gọvanọ ọ sọkwara ya bụrụ ị ma push ọba ooni na tradition fa ụbọchị fa na-eme oro no movement ife ọ sọkwara development do no movement wu no movement if you come out they kill you government have no say on it mana ị bịa n'ala igbo ị fụ na ife niile a kpọrọ igwe nọkwa ka ihe ife a na-act na Af- eh, african magic all this nollywood ife a concert aba na-eme ọ the same thing with igwe anyị nweta anyị gasị Yeah.
okay now kịta anyị kpochapụrụ mmụọ a, like i asked you Mm. as aka ji ọkụ ya ndị na mmụọ a, do you still commune kedu ka ị ga-esi wee na-enye oke kedu ka ị ga-esi wee na-eme ife I can call him anywhere with ọfọ ya nye ya nri
okay ya ka ọ dụ ya ka ọ dụzi ya ka ọ dụ ụlọ ije zọba be ya ọ bụrụ m ọ tọrọ m be- obi ya ahụ tọrọ m tọ nna m tọ nna m tọ nna generation ọ tọrọ anyị niine so that na ọ kpọrọ m ka m bịa nyebe ya nri i know what i pass through before m bịawa ebe ahụ abịa m ka m bịa furu efuru because according to leta fa na-edere m because eh, village m dere m leta nye m seven days mụ bupụ igwe dere leta nke edere bute seven days mụ bupụ ana m ebupụ ọ mụ nwe buru gaba ebe buru gaba ebe so the whole thing look- uh, to me o lookuru childish Eh, ị na-anya efu- eh, ị na-anya efu ka ọ na-awa ọjị sị na ọ banishiele mmụọ ị fụ level of uh, uh, understanding ya ị fụ na na we are out of her anyị nọkwa ị na-aban mmụọ ị na-aban spirit ebe a na-eteka mana uh, and and igwe proclaim that na onwerozi ihe dịka um, ezi ogwugwu na Isuọfịa That pronouncement. o ji agwa nwunye Ọ dị nwa valid. o ji agwa nwunye nwa ya nwoke nothing like you in Isuọfịa not, not, talk- not talk to mmụọ o ji agwa nwa ya nwoke diọkpara ya ama afụzi gị n'Isuọfịa o nwere the power not to talk of mmụọ tọrọ nna ya tọ nna nna ya ọ n'ebe ka o si nweta the authority ka ọ ikwu okwu n'ọnụ is easy said than done ha ga-emecha alụ ha ga-eji emecha akwa alụ ha sịkwa be ya mmụọ ọsọ gị ọ naghị apụ ọ naghị apụ ọnọdụ ya
Mm, Mm, daalụ rinne ya Em, mmụọ a na-ekwu okwu ya ihe niile dị involved n'ibupụ mmụọ a. o nwe onye nke nna ya ma ọ bụ nna nna ya nọ mgbe a dọrọ mmụọ a, mgbe a kpara ihe dị na mmụọ a.
mmụọ sị gị na ọ tọrọ Isuọfịa ka onye nọzi na-ahụta ka eh, Isuọfịa bidoro ị ga-amazi na generation o si wee ruo ebe a
Okay. Mm. So, sometimes I wonder ihe kpatara ọ na-adịrị anyị easy n'ala Igbo because ebe ebe- ebe ị si na na ebe mmụọ a nọ na alụsịgo ụzọ so no, it is now just a roundabout why ka o ji adịrị anyị mfe n'ala Igbo na some part of ala Igbo ọ bụrọ every part because ama m na abịa na Ọnịcha alụdị ụzọ ruo ebe mmụọ ruru n'Ọ- n'Ọnịcha amalụ ka esi wee mee ya. then abịazie na na Yoruba you don't even touch why ka o ji dịrị anyị mfe imebi our own things and then again ị nwere ike estimate the kind of um, artifact dị na mmụọ ahụ that we might have lost what do you think we lost by that thing ekpochapụrụ uh, all the artifacts there ụmụnwa tinyekwala ya because onwere ọzọ ife dị ebe afụ mgbe m pere mpe ebe ahụ nwa ọfịa nọ n'etiti ilo

na-efolo ife niile onweghị onye kụziri m onweghị onye gwara m nke a dị ebe a ife a bụ na-eku dibịa a na-agba afa a na-achọpụta a na-etinye nke a na-achọpụta a na-eme install ee na-awachi isi ọ dị ya ike eh, like ịbịa n'ime mmụọ ahụ ikenga mmụọ nọ n'ime ebe ahụ dị 11 with eh, okpesi nne nwaanyị ntụkwaziri stọk anyị so ife niile a both ọda ya adịghị n'ezi stọk ọda ya ife a niile it take me from uh, 2018 ka m na so na na-erestock ife niile back fụ na a na-eselebrate ya every year ife niile a is on my only me ụmụnna m sef nobody send you message that is why eji na-eme ife a niile a na-eme they don't even consult my ụmụnna m ọ two days to the day fa jere ebe ahụ mee ife a me- me- megharịa fa jere eme ka fa kpọrọ
ndị be anyị ajụjụ ka m chọrọ ịjụ biko nụ. o nwedịrị ihe mmụọ be anyị mere anyị o nwere ihe ife ndị nna ha dosiri ọ nọchidela anyị ụzọ o nwere ihe bụ ife ajọ ife ha mekatala anyị ji akpọ ha kpọọ ha asị kedu nke bụ na mmadụ dị ndụ nwoke kwesịrị na-azọchi ama nna ya bụzi onye fụrụ ife nna ya dosiri sị na ife nna ya dosiri na-asọ ya anya oyi sị kpolo ya kpofuo mana ọ bụrụ na ọ na a kpụrụ ofu onye ọcha a kpọrọ senti nke a ị na-eme ka ị na-eji obiọma o nwere agba agba statue jizọs kraịst n'ebe ahụ o nwego onye sịrị ka e je kutuo ya a sị gị enugu state is in the hands of god Mana kedu ka a historical site dịka ihu mmụọ otu o si wee bichie ụzọ ụnụ amakwa uru ọ bara ọ bụrụ na obodo ma ife ihe anyị ga-eme emela ebe ahụ mezie ya lụọ ya nnukwute ife ya abụ anya na-agafe a na-agba ya nkili o vutere anyị mmadụ tourism abata ebute eh, development ebe ahụ o generate income ebe ahụ ndị obodo afụ ọlụ afụ ndị ga na-abata na-eme ha na-ele ife n'akụkụ ebe ahụ ebe ahụ bụrụ a historical landmark kedu ka anyị ada esi afụ ha ma ndị ọcha nwanụ bịara bịalụ ihe nwanụ fụlụ ya kwanyere ya ugwu dosili ya nwayọ sị na ha abịarakwa ikutu ya maka ha nwa achọrọ okwu na ụka i kutuzigo ụnọ mmụọ bi na mmụọ ga-ejezi je bili na be gị o bili na be gị o bili na ilo na-akpazi alụ n'ebe ahụ ndị Isuofia uche unu dịkwa ya ihe anyị na-eme bụ na anyị na-evutela onwe anyị nsogbu kịta na mụ na gị na-ekwu ya enwere ọtụtụ ndị bụ na everyday ha na-emezigharị ihe ndị mgbe gboo emebiri nya ka ndị agadi nwoke na-ana ana na-emebisi ife ha kwesịrị inyere aka wee dozi okenye anọzikwa ọzi ụmụazị bụzi okenye a bịa ha na n'ife ọdịnanị unu afụzie na ọzi ụmụazị bụzi okenye na maka ndị okenye anyị nja erigo ha eri igwe atụsasị ọkpa were ọjị sị na o ji ọ na-achụpụ mmụọ n'obodo onye nyere gị ike ya imerụ ife nọ na ife ị na-amalọ etu e si wee dose ya ihe ị na-amalọ ife e ji wee dose ya ihe ị na-amalọ ihe ọ na-anụkwa i welu maka na o nwelugo ndị gwa gị na ọ na-asụ oyibo je tisia ya ndị Isuofia alụ melụ unu gba nkịtị ọkwa unu nwa ya-afụkwa ife so na ọkwanụ unu nwa ya-afụ ife so na bikonu otu anyị si agba mbọ na-evute statue ndị ọcha akpụ na obodo anyị ka anyị kpụwanụ ndị nna a ha kpụwa mmụọ nna a ha ji wee biri na-edosisi ya ebe ahụ onye mekwala ife nna ya onye mere ife nna ya mere abụlọ ajọ mmadụ malụkwa na ọkwanụ ndị ajọ mmadụ na-akwanye ọkụ ka a tụsaa ife ọfọ ka a tụsa obi ka ha wee nwee ike wee kpawazie mkpamkpa kpawazie alụ n'obodo onye a gwara ya gwa ibe ya ya gazie